Parara ngwa sonyere m ka anyị jiri nkeji abụọ na ọkara sie ọtọ maọbụ ikoko maọbụ ịkpa nkụkụ ọ dabere na mpaghara ebe i si nakwa ihe unu na-akpọ ya dịka ọ dị esi n'ụlọ ụka na-alọta m abanye n'ime ahịa m asị ka m weregodo ihe a tinyetụ n'afọ tupu m amalite isi ya bụ ọtọ maọbụ ikoko ị nwere ike gaa jụọ m kedu ụdịka erimeri bụkwanụ ihe a salad na akị awụsa aghọtachiri ma ọ bụrụ nkọrị ka nwa nsịka ga aghọtachiri spik legolo maka confusion ka ọ dị ugbu a ebe a ka m nọ na-akpọfigodo onwe m ehe ka ọ dị ekụnyerewele m ọzọ n'ọnụ sị ngwa were ị na-ata ee etinyela m ya n'ọnụ asị ngwa kpọfetụgodo onwe tupu nke a salad agwụla hmm. ka agaala m abanyezie n'akị awụsa atachara m were mmiri ṅụọ sị ka m zutụ ike nwa nke nta tupu m abanye n'ime usekwu abanyela m n'ime usekwu ihe ndị a niile bụ ihe m ga-eji sie ọtọ maọbụ ikoko maọbụ ịkpa nkụkụ nke a bụ azụ oyiri nke a bụ ose mmiri nke a bụ ayo nke a bụ ogiri bekee ee eh, ji mvụna nchụanwụ ayịya mmanụ nri nnu ka ọ dị ugbu anọ m dị na ime usekwu ma m ma ọ bụ naanị m na-enwe mmasị ịnọ ala n'ime usekwu eme ihe ee anọ m na-abachasị ya bụ na dịka m bachachara ya m abịa kwọwazi ya akwọ n'ihi na tupu ị ga eshie ikoko maọbụ ọtọ ị ga-akwọ ya akwọ ị ga-akwọ ji mvụna ọ bụghị ji niile ka a na-eji esi ikoko a na-eji ji mvụna akwọchala m ya ka ọ dị ugbu a sitụ azụ m n'ọkụ dịka ọ dị awụnyewala m mmiri m ga-eji sie ya bụ ikoko maọbụ ọtọ ị ga-etinye ya mmiri otu ọ ga-ezuru gị otu ọ ga-eghere gị ikoko ebe a etinyesiri m ya obere ogiri bekee nakwa ntakịrị nnu na ayo na-agwakọta ya n'ihi na ana m enwe mmasị m tawa maọbụ m riwe ikoko m ka ọ hapụ ị na-atọ mmiri mmiri ma na-agwakọta ya ọnụ ugbu a ka m bịa kpụnyewezi ya n'ime ọkụ n'ime ite a ihe dị n'ime ebe a ma mmanụ nri ma ayo ma azụ ahụ m sitụrụ esitụ ma ogiri bekee ma nnu ma ayịya ee eh, nakwa ihe ndị ọzọ ị ga eme ya eghe n'ihi na achọ m ighe ya eghe taa akpụnyewala m akpụnyechala m ya kwuchizie ya ka m hapụ ya i lee anya ị ga-ahụ na etinyeghị m ya ngaji ozugbo m kpụnyechara ya ahapụrụ m ya ka ọ sụtụcha n'ihi na ọ bụrụ na i tinye ya ngaji ozugbo i kpụnyechara ya ọ ga-agbarisi ka ọ dị ugbu a ị hụla hụla na ọ gbaala mkpụrụ mkpụrụ mhm. ọ bụrụ na ị naghị enwe mmasị ka ọ gbaa mkpụrụ mkpụrụ otu a ị nwere ike tinye ya ngaji ozugbo ka ọ gbarisie n'ihi na ana m enwe mmasị ka ọ gbaa oke mkpụrụ mkpụrụ esinyesịrị m obere ngaji ọ gbarietụ nwa nke nta esinyewala m ya nchụanwụ n'ihi na o gheela emepesịrị m otu tupu m etinyewa nchụanwụ tara onye chọrọ ikoko gwa m ebe ị nọ ka m busịrị gị ya n'ihi na ikoko anyị agara ala bekee ọ gara ala